ọ bụrụ na-erute oge disemba imebe ka meri imebe ka senti nwa egbe ọ bụrụ ruo oge disemba imebe senti nwa egbe senti nwa egbe ka ndị na-anata ụlọ nwee ike afụ gị n'anya ka abịa gabịa lụọ gị ozugbo nwanne adị eme ụdị ife afụ na nke ikpeazụ a nwanne a na-eyi ajụgbu ajụgbu tupu erie anybody wey no know say time dey go no dey even know na chi na-eji ahịa ụtụtụ naanị nwa obere oge ka ọ na-azụ ndị mmadụ ana nwanne enwere some people aghọtarọ na ọ kịta bụ the right time na ọ kịta ka ndị afụ ị na-afụ a na-asị congratulation n'oge disemba na ọ kịta ka fa ji agbadị mbọ na ọ kịta ka ha ji akụ nya bụ mkpụrụ nke afụ ị na-afụ a na-aghọrụ n'oge disemba nwanne e nwere some people amarọ na kịta bụ oge ha bụ ndị afụ na-anụ di ha bụ ndị afụ na-eme wedin n'oge disemba nwanne na ọ kịta ka fa ji eme nya bụ ezi omume afụ na-abụ mmadụ fụ nwanne e nwee ike nụọ onye ahụ n'oge disemba ihe a bụ taịm ị ga-eji gosi ezi omume gị ahụ ihe a bụ taịm ị ga-eji bi ndụ ahụ ga-eme mmadụ atrat o wolu n'oge bụ oge kwadobe o wolu n'oge bụ oge kwube okwu ịnụ gị ọ na-abụ o ruo oge disemba a na-eme wedin a na-asị gị kọngratuleshọn a na-akọngratuleti gị ihe a bụ taịm ị ga-eji bi nya bụ ezi ndụ ihe a bụ taịm ị ga-eji bi nya bụ ezi ndụ ọ bụrọ taịm ị ga-eji chenji new way of hookup ihe a abụrọ taịm ị ga-eji chenji new way of hookup ndị niile ị fụrụ na-awụ o ruo na ngwụcha afọ nwanne ha emebe ife ego si the time eji arụzi ọrụ nwanne ife na-akụ ugbu a wụ wọk oklọk ife na-akụ ugbu a bụ ezi omume oklọk gị nwa bụ nwaanyị chọrọ ka a sị congratulation this very year gị nwa bụ nwoke afụ ị chọrọ ka a sị congratulation this very year nwanne by the end of this year niile dịrị congratulation nwanne n'ọrụ ahụ ị na-alụ nwanne n'afịa ahụ ị na-azụ nwanne ihe a bụ the time ihe a bụ the time eji agbadị mbọ ihe a bụ the time eji akụdị mkpụrụ mkpụrụ ahụ a na-aghọta at the end of the year nwanne ihe a bụ the time gị nwa bụ nwaanyị afụ ka nọ na-eme hookup mana ịnụ di gụrụ gị agụụ ị chọrọ ịba be di gị nwa bụ nwaanyị ahụ nwere ajọ omume nwanne mana ị chọrọ ịba be di at the end of this year nwanne ihe a bụ time gị nwa bụ nwaanyị ga-eji me nya bụ ezi omume ahụ ga-eme gị advertise nwanne ihe a abụrọ time of hookup nwanne gị nwa bụ nwaanyị chọrọ ịba na be nwoke ihe a bụ taịm nwanne ife na-akụ ugbu a bụ ezi omume oklọk ife na-akụ ugbu a ọrụ oklọk ife na-akụ ugbu a biznes oklọk i were dis very time mebe ife ọzọ i were dis time jee biri na YouTube i were dis very time nwanne wee mebe hukọp nwanne ọ nya bụkwa nwanne na aha niile ga-agwụchasịa ị ka nọrụkwa ebe ị nọ ọ nya bụ na aha ga-agwụchasịa nwanne a na-eme ndị ọzọ congratulation mana enwerọ ike ime gị nwa nwanne ọ jọgburu onwe ị needịrị ịghọta na ị needịrị imepe anya ime mmụọ ma na mmalite afọ nwanne ma na time anyị nọ ugbu a nwanne bụ time e ji akụ ha ọzọ nne bụ time gịnwa bụ nwaanyị chọrọ ịba be di na ọ time a ka ị ga-eji menye ezi omume ahụ nwanne dat ezi omume ahụ ya bụ ya ticket ịba na dat be di nwanne ihe a bụ the time ị ga-eji wee kụọ the mkpụrụ ihe a bụ the time ị ga-eji rụọ the ọrụ ihe a bụ the time ị ga-eji wee kụọ mkpụrụ ahụ ị ga-eri at the end of the year this is the time ọtaghị ma ọtaghị ma ka ụfọdụ ndị ọgaranya ị na-anụ maka afa ụfọdụ ndị ị na-anụ afa fa tata ụfọdụ ndị ahụ ị na-achepụ iṅomi eṅomi nwanne ndị ahụ ọ na-agụ agụụ ka ọ gị bụrụ ha ndị ahụ ọ na-agụ agụụ ka ọ gị na-eme ka akụkọ a ga-asị nya bụrụzie ma gịnwa bụ onye dị etu a nwanne ihe a bụ time ahụ e ji akụ the mkpụrụ n'ebe ahụ ị na-arụ ọrụ n'ebe ahụ ị na-azụ afịa nwanne mekene ezi omume gosigodo na ezi omume dị mma because ezi omume na-akwụta ụgwọ ife ọma nwere ụgwọ ọrụ dị mma mana mgbe ị nọ na-agbakasị ọnụ a gwa gị otu i kwuo iri a gwa gị nke a i kwuo ọzọ nwanne mgbe ị nọ na-eme ka i mee na ị wụ guy woman ka i mee na ị wụ iron lady ka i kwuo n'ihi ekwute ume ọhụrụ ka i mee n'ihi emeta nwanne ma stank ọzọ na ị ga-emecha realize e nwere ike ọ dịrị gị late nwanne ihe a bụ the time ị ga-eji gosi ezi omume gị ahụ ebe ahụ ị na-azụ afịa ebe ahụ ị na-arụ ọrụ this is the time

Ị needịrị ị humble onwe ọ bụ onye ahụ ọ na-agụ agụụ ka anyị so sị gị congratulation nwanne this is the time ị ga-eji kụọ mkpụrụ dị mma ị ga-aghọrọ at the end of the year ekenekwa m unu wee na-asị unu nke onye chi ya zeere unu nwanne tụsara m ozi a subscribe ọ ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị isee